An tseachtain seo ar Cé a Chónaigh i mo Theach-sa, táim ar mo shlí chuig ceann de na tithe is príobháidí in Éirinn. Tá bailiú mór daoine aitheanta bainteach leis, ina measc Gráinne Mhaol, an foghlaí mara, scríbhneoir Gulliver's Travels Jonathan Swift, agus an t-amhránaí binn guthach. Bing Crosby. Tá Caisleán Bhinn Éadair ag seasamh go maorga ar Chnoc Bhinn Éadair, cúpla míle ó thuaidh ó Bhleá Cliath, le seacht gcéad bliain. An tseachtain seo, tá mo chuid seachrán tar éis mé a thabhairt go leithinis ar leith, le caisleán le stair a bhfuil beagnach dochreidte, é bainteach le Mór-Bhanphrionsa foghlaí mara an séú aois déag agus duine do na réaltaí móra, na fir seó is mó ar domhan. Is seod staire é Caisleán Bhinn Éadair. Sa cheathrú céad déag a tógadh an píosa is ársa de, agus thar na blianta nuair a chuir muintir Saint Laurence leis an teach choimeád siad pé rud a bhí ann roimhe. Tá seacht gcéad bliain de stair ailtireachta le feiscint. I dteannta na Normannaigh a tháinig muintir Saint Laurence go Binn Éadair ó Shasana ar dtús, thart ar an mbliain 1180. An rud is iontaí liomsa ná go bhfuil sliocht a sleachta

Is iontach na cistineacha breátha seo a fheiscint beo arís. Taispeánann Edwina plaic fíorshuimiúil dom.
Aisteach, is le iarthar na tíre i gcónaí a shamhlaímse Gráinne Mhaol, ach b'fhéidir gur chaith sí tréimhse i gCaisleán Bhinn Éadair.

incumbent Danes in 1177.
Is annamh a fheiceann an saol lasmuigh seomraí galánta Chaisleán Bhinn Éadair, agus tuigim gur mór an pribhléid é an deis a fháil le dul ar seachrán iontu. Rinne Edward Lutyens, an t-ailtire ba mhó lena linn, athchóiriú iomlán ar an taobh istigh den chaisleán i 1911. This is the library which Lutyens added on to the house. The Earls of Howth hadn't seen fit to have a library they their collection of books is here we have a complete edition of the Racing Calendar. Tá fáilte curtha roimh a lán cuairteoirí cáiliúla chuig Caisleán Bhinn Éadair ó tógadh é, agus cuimhní ar dhuine amháin díobh fós le brath go láidir anseo. Jonathan Swift by Francis Bindon. Swift was a close friend of the family.
Os cionn an tinteáin sa seomra suite tá pictiúr cáiliúil eile. Above the fireplace is a view of the house in 1740. The figure in the chair is supposed to be Swift.
Is dearach go bhfuil ceangal an-láidir ag Swift leis an teach. rud a bhfeicfidh mé níos mine air i gceann tamaillín. Tagann téama amháin chun tosaigh dom sa bhfoirgneamh seo, caisleán ag dul trí mórán athraithe ach le leanúnachas láidir ina lár. Áit cónaithe í seo do chlann ar éirigh leo greim a choimeád uirthi ar feadh ocht gcéad bliain d'ainriail agus d'athrú, ach is lárionad freisin í do phobal níos mó, phobal Bhinn Éadair. Ó tháinig muintir Saint Lawrence sa dara céad déag, bhí dlúthcheangal acu le pobal Bhinn Éadair. Thug Iarlaí Bhinn Éadair fostaíocht do thrádálaithe, saothraithe agus searbhóntaí, agus d'éirigh an teaghlach níos saibhre dá dheasca a gcuid oibre. Cé gur ghlac clanna Angla-Normannacha áirithe le nósanna na nGael, d'fhan muintir Saint Lawrence dílis do Shasana. Agus óna shuíomh ard os cionn Bhleá Cliath bhí feiceáil acu ar gach éinne a bhíodh ag teacht is amach don gcathair. Ach b'fhéidir gur an iomarca a chonaic siad. I ngairdín rúnda laistiar de Chearnóg Mhuirfean buailim le staraí, Séamas Ó Maitiú, le breis a chloisint.
Séamas.
A Mhancháin, cén chaoi a bhfuil tú? Go raibh míle maith agat. Fáilte romhat. Go raibh maith agat. Fáilte romhat. So, tá's agat, a Mhancháin, gur iomaí arm a tháinig anseo ó Shasana le muid a chur faoi chois. Díreach. Tá fhios ag gach éinne é sin, tharla sé sin go minic. Ach bhfuil fhios agat, thart ar chúig chéad bliain ó shin, gur imigh arm ón tír seo go Sasana leis na Sasanaigh a chur faoi chois? Dáiríre? Ó, do tharla, do tharla sé. Go maith. Bhuel, ag an am bhí Anraí a Seacht, Bhí coróin Shasana aige, ach ní raibh an choróin ró-shocair ar a chloigeann. Is iomaí duine a bhí ag iarraidh é a bhaint de, agus rinneadh plean. Tóigeadh leaid óg anseo, Lambert Simnel ab ainm dó, agus séard a bhí i gceist ná chur ina luí air go raibh sé fhéin

So, bhí an plean seo acu, rí nua a cheapadh ar Sasana anseo in Éirinn, ach cén baint atá aige sin ar fad le Caisleán Bhinn Éadair? Bhuel, a Mhancháin, caithfidh tú teacht isteach sa leabharlann leis an scéal seo a mhíniú. Anois, a Mhancháin, seo imleabhar a cúig de na Carew Manuscripts, a cuireadh le chéile i Sasana, agus I lár an leabhair seo tá Leabhar Bhinn Éadair, nó the Book of Howth, agus tá sé mar chuid des na lámhscríbhinní seo a cuireadh le chéile. Deir sé gur cuireadh an comhcheilg seo le chéile in Éirinn agus gur imigh arm na Gearmánaigh agus na hÉireannaigh seo go Sasana agus tháinig an dhá arm le chéile ag Stoke agus deir sé anseo go raibh na hÉireannaigh, na saighdiúirí Éireannacha, lomnocht, ach séard tá i gceist nach raibh armúr mar a déarfá, ceart orthu. The Irishmen did as well as any naked men could do and at length they were slain, about four thousand and more.
Ní raibh seans dá laghad ag na hÉireannaigh toisc go raibh na Sasanaigh curtha ar an eolas go raibh siad ar a slí.
Seo an píosa is spéisiúla dúinne.

na comhcheilge seo in aon chor. Thuig sé an dainséar a bhí ag baint leis. So, an raibh an rí buíoch as, as an Tiarna Binn Éadair as cabhrú leis sa tslí seo? Ó, thar a bheith buíoch.
Thar éinne eile, bhí sé thar a bheith buíoch de Thiarna Bhinn Éadair. Bhí cóisir mhór ag an rí dóibh i Sasana agus mar a deir sé, thug sé £300, airgead mór ag an am, ach ní hamháin sin ach the apparel that he wore that day, sé sin le rá, a chuid éadaigh féin. na héadaí a bhí ar an rí. na héadaí a bhí ar an rí. Ach ní hamháin sin, Sea. ach agus iad ag an mbord, cé a bhí ag freastal orthu? Buachaill óg, Lambert Simnel féin. Nach aisteach an smaoineamh gurb é de bharr Barún Bhinn Éadair a theip ar an t-aon ionsaí ceart a rinne arm Éireannach ar Shasana riamh? Tá scéal mealltach eile gur mhaith liom a chíoradh. De réir miotas, céad bliain i ndiaidh na hócáide le Simnel, thug Gráinne Mhaol cuairt ar an gcaisleán. Síltear go raibh sí ag filleadh ó cheann de na cuairteanna cáiliúla a thug sí ar an bhanríon Eilís. Deirtear nár umhlaigh sí riamh don bhanríon toisc dar léi go raibh sí ar chomhaicme le gach éinne, searbhónta, trádálaí agus fiú banríon.
Bhí sí saghas mar pragmataí politiciúil freisin. Bhí a lán suim aici i gcúrsaí polaitíocht agus bhíodar i gcónaí ag iarraidh í a chur síos agus a chur faoi bhrú but níor éirigh leo because Bhí a meon féin aici agus bhí sí láidir. Bhí sí fíochmhar.
Ó bhí sí fíochmhar.
Sin, cibé rud a léann tú, feictear sin. Bhí an dá thaobh léi agus sin an rud is suimiúla fúithi mar bhean.
Iarrann Marguerite orm dul ar ais suas chuig an caisleán ionas go míneoidh sí dom mar a tháinig Gráinne Mhaol agus muintir Saint Lawrence i dteangbháil lena chéile ar dtúis. Bhí béile agus soláthairtí ag teastáil ó Gráinne Mhaol. Tháinig sí i dtír agus bhuail isteach chuig Christopher Saint Lawrence. Thar aon ní eile, ba mhór i gceist an fhlaithiúlacht i measc na nGael. Is anseo a tháinig Gráinne Mhaol chun fáilteachas a fháil ón Tiarna, mar a dúirt mé. Tháinig sí anseo, bhí na geataí dúnta ina aghaidh. D'iarr sí cead isteach agus dúradh léi nach raibh agus d'iarr sí ar cibé duine an raibh cead aici an tiarna a chasadh air. Ní raibh cead. Bhí sé ag béile, dúradh léi, agus ní raibh sé chun teacht amach. Bhí Gráinne ar buile agus shocraigh sí ceacht a mhúineadh do mhuintir St. Lawrence.
Agus í ar a bealach ar ais chuig a long, chonaic sí an lead óg seo ar an trá. Cé a bhí ann ach garmhac an Tiarna. D'fhuadaigh sí an lead óg agus ar aghaidh leo an bheirt acu go Oileán Chliara agus an Iarthar. Chuir an fuadach uafás agus éadóchas ar phobal Bhinn Éadair. Bhí todhchaí agus fíorshliocht iarlaí Bhinn Éadair agus mhuintir Saint Lawrence i mbaol. Thairg an t-iarla pé airgead a bhí uaithi a thabhairt di ach an buachaill a scaoileadh saor. Ach dhiúltaigh Gráinne Mhaol, cinneadh a mbeadh iarmhairtí cinniúnacha aige ar chaisleán Bhinn Éadair. An tseachtain seo ar Cé a Chónaigh i mo Theachsa, táimse ag féachaint ar chaisleán maorga Bhinn Éadair, ar cheann Bhinn Éadair ó thuaidh de Bhleá Cliath. Tá rian Gráinne Mhaol á leanúint agam, a d'fhuadaigh mac agus oidhre chlann Saint Lawrence ó Bhinn Éadair. Thairg tiarna Bhinn Éadair pé airgead a bhí uaithi a íoc léi ach an buachaill a thabhairt slán. Níor ghlacfadh sí le aon rud mar sin. 'Sé seo, an rud a bhí uaithi ná geallúint uaidh go mbeadh na geataí anseo fágtha ar oscailt, ag am dinnéir, do aon taistealaí nó aon chuairteoir a thagadh thart, agus mar an gcéanna leis an mbord taobh istigh, go mba rud é go raibh áit fágtha ag an mbord arís don taistealaí. So, sin nós an fáilteachais arís agus cé chomh tábhachtach is a bhí sé do Ghráinne. Tugadh mac an Tiarna ar ais agus ón lá sin go dtí an lá inniu fágtar geataí Chaisleán Bhinn Éadair oscailte agus leagtar áit bhreise ar an mbord ar fhaitíos go mbuailfeadh cuairteoir gan coinne isteach i lár an bhéile. Bhí ceacht múinte ag Gráinne do mhuintir Saint Lawrence faoi Éire agus a luacha. Céad bliain ina dhiaidh seo, shuigh ceann de na fealsúna is cumhachtaí in Éirinn ag an mbord céanna seo, Bhí Jonathan Swift ina dhéan in Ard-Eaglais Naomh Pádraig ag an am, agus is ansin a théim chun bualadh le fealsamh eile, Michael Harding, le breis a fhoghlaim. Bhí sé mar déan ar an Ard-Eaglais seo, ach bhí sé mar scríobhnóir mór le rá, an chéad lá ar scríobh sé Gulliver's Travels. Nuair a bhí Gulliver's Travels i gcló bhí clú agus cáil ar Jonathan Swift. Ceapann muidinne go bhfuil an leabhar sin ar subject atá spéis do leanaí ach taobh thiar de sin bhí satire. Bhí, bhí, bhí, bhí Swift ag déanamh satire mór ar na ruling classes. Ceann de na haortha ba shearúsaí ag Swift ná paimfléad a foilsíodh i 1729 dar teideal A Modest Proposal.

to the children. Tá sé iontach maith bheith anseo ag amharc ar an, ar an duine mar, mar creidim gur duine a bhí ann. Taobh thiar den scríbhneoir, taobh thiar den duine polaiticiúil, taobh thiar den, you know, cleric ins an Ardeaglais, bhí duine príobháideach. Agus an duine príobháideach sin, ceapaim go raibh sé uaigneach. Bhí Swift go huaigneach go dtí gur bhuail sé le Esther Johnson i Londain. B'í seo an Stella cáiliúil a scríobh sé oiread sin litreacha grá brónacha chuici. Chas sé ar Stella i dtús i Londain, bhí sé i dteach Sir William Temple, agus bhí Stella ina cailín óg. b'fhéidir deich bliain d'aois. So thit sé i ngrá le cailín nuair a bhí deich. Sea, bhí infatuation aige ins an chailín seo agus nuair a d'fhás sí suas tháinig sí go Baile Átha Cliath leis agus bhí sí mar bean chéile an saol uilig agus tá siad ins an reilig le chéile. Agus bhí cailíní eile, I mean, thall i mBinn Éadair, tá an tiarna a bhí ansin, an Tiarna William Saint Lawrence. Bhuel, bean William Saint Lawrence, an t-ainm a bhí uirthi Lucy. Agus bhí sé faoi draíocht Lucy agus bhí sé cairdiúil le William ionas go féidir leis dul go dtí dinnéar i mBinn Éadair. So, gach seans gur mar gheall ar Lucy Saint Lawrence a thug Swift an oiread sin cuairteanna ar chaisleán Bhinn Éadair. I dteach an Déin ina gcónaíodh Swift, Insíonn Michael scéal dom a chuireann beagán i gcuimhne dom na deacrachtaí eacnamaíochta atá againn féin. Sin portráid eile de Jonathan Swift. Tá sé an-chosúil leis an gceann sa chaisleán. Tá sé.
Rinne Francis Bindon an pictiúr sin agus rinne Francis Bindon an pictiúr i mBinn Éadair. Tá difríocht amháin. Ins an phortráid i mBinn Éadair tá duine eile in aice le Swift. An t-ainm atá ar an duine sin ná William Woods. Fuair William Woods licence ón rialtas to mint coin chun é a dhéanamh in Éirinn. chun breis brabús airgid a tharraingt amach as Éire bocht.
Cinnte. Agus dúirt Swift nach raibh sin ceart, agus scríobh sé litreacha darb ainm The Drapier Letters, atá i gcoinne Woods, agus chuaigh na pamphlets go dtí achan paróiste in Éirinn. Coincheap luath don neamhspleáchas in Éirinn atá i litreacha Swift, náisiún a sheasfadh ar a dhá chos féin, ina mbeadh saoirse agus comhionannas ag gach aoinne, agus ní hamháin ag na boic mhóra. As cumhacht an peann, stop sé an. legislation seo so tar éis sin in aigne muintir na hÉireann b'é sin ár patriotism.
Spreagann an bá iontach a bhí ag Swift do bhochtáin na hÉireann mé chun féachaint ar gné eile de sean-tithe ar nós Caisleán Bhinn Éadair. Smaoinímid i gcónaí ar na huaisle a cónaigh iontu, ach cad faoi na ndaoine a shaothraigh i gcúinní dhorcha síos an staighre, gan na searbhóntaí, ní oibreodh tithe den tsórt seo. Ar nós tithe móra mar é, theastaigh na céadta oibrí chun Caisleán Bhinn Éadair a reachtáil. Nuair a athchóirigh Lutyens an áit i 1911, chuir sé pasáistí ar thaobh na bpríomhsheomraí leis na searbhóntaí a choimeád as radharc. Bhí na coinníollacha oibre i mBinn Éadair beagán níos fearr ná in áiteanna eile, ach bhí an gaol idir máistir agus searbhónta uafásach míchothrom i gcónaí. Faraoir, in Éirinn, b'í an t-aon obair a bhí ar fáil ag a lán daoine. Ón mbliain ocht gcéad déag ar aghaidh, d'athraigh gach rud. De bharr cúlú eacnamaíochta, d'ardaigh tiarnaí talúna an cíos agus laghdaíodh obair na n-eastát. Gan aon fhostaíocht, ní raibh de rogha ann ach imirce. Le himeacht ama, de réir a chéile, tháinig rath ar shliocht na n-imirceach bocht seo ina dtíortha nua.

Fuair Bing Crosby an fháilte Mín Éadair a raibh Gráinne Mhaol bocht ag tnúth leis ceithre chéad bliain roimhe sin, mar a insíonn Edwina Saint Lawrence dom.
I was very young at the time,
I mean I do remember him but I remember that he came with a big entourage and there was a lot of excitement and there was a lot of hustle and bustle. He was very nice to a

Tá stair ar leith ag baint le Caisleán Bhinn Éadair agus is iontach go bhfuil doirse an chaisleáin oscailte dúinn go léir anois ó tharla scoil chócaireachta a bheith ag Edwina anseo. Tugann Julian agus Edwina cuireadh chun dinnéir dom agus suímid taobh leis an áit ag an mbord a choimeádtar do Ghráinne Mhaol.